Ouais, grand Sogoba. Ouais, Sogoba, i folen don. Cɛ a kɛra fama ye dɛ ne yɛrɛ bolo k'i ɲinɛna n kɔ effectivement i ye ɲininkali min kɛ c'est vrai tiɲɛ don eh, a n'an ka bama tɔw tɛ kelen ye bama mayɛlɛma ale ye jinɛmafɛn de ye a n'an ka bama tɔw tɛ kelen ye différence ba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et puis ale ka farin et puis a bɛ mɔgɔ agresser bon ale fɛnɛ n'i y'a ye i b'a ko mɔnzuru ka d'a kan fɛn min don ale bɛ bɔ Inde de a bɛ bɔ Inde jamana de kan voilà ne ma deli ka taa Inde mais ne y'a sɔrɔ sababu de la i y'a faamu bon fɛn min don ale ɲɛ yɛlɛlen don 24 sur 24 a n'an ka bama tɔw tɛ kelen i y'a faamu a tun bɛ ne bolo sira kɔrɔ de a ye san a bɛ san damadɔ bɔ bi a bɛ ne bolo o de kama ne ka sufɛ bɔli kun ka ca n ka dugu kilafɛ bɔliw kun ka ca ka d'a kan cɛbakɔrɔ jama mana tugu i kɔ cogo o cogo i ka gindolafɛn dɔw bɛ yen kana to bɛɛ ɲɛ ka d'a kan adamaden man ɲi sinon a be ne bolo a be san damadɔ bɔ sogoba ale de filɛ nin ye bon a ni an ka bama nunu kelenw tɛ i y'a faamu ale ye bama mayɛlɛma de ye ale ye jinɛfɛn de ye a be bɔ ɛndu jamana de kan i y'a faamu voilà kelenw tɛ i y'a ye donc kelenw tɛ quoi bon ne y'a ye eh, mɔgɔ fila de bolo ne y'a sɔrɔ min bolo mɔgɔ filanan fɛnɛ kɛra sababu ye k'a sɔrɔ ale de bolo o be bamakɔ o ye opérateur économique ba de ye depuis a ye bama in ta a ka jɛnatigɛ changera a ka jɛnatigɛ yɛlɛmana sababu ni sababu bama in b'o de sama k'o lase a ma su ni tile hali ni kasara donna a kun a t'a sentir voilà donc ale yɛrɛ ka bama bɛ so min kɔnɔ n'i donna sogoba i bɛ masaya sigi ala ma kilimu fila de bɛ ale ka bama kan a ka bama ka so kabako don a ka bama ka entretien fɛnɛ kabako don bon fɛn min don jinɛma fɛn de don i y'a faamu voilà a bɛ ko caman kɛ quoi eh, n y'a sɔrɔ min fɛnɛ bolo bon ale ye homme d'affaires de ye bon vraiment actionnaire don yɔrɔ caman na projetw b'a bolo ala ko tiɲɛ ala ye se d'a ma mais ne ta ne y'a kunmabɔ ni misi bilenman wolonfila ba bilenman wolonfila ani sɛ bilenman wolonfila ne ye n ta kunmabɔ ni o de ye ne y'o dépense de d'ale ma a don an ye misi calculer 650 mil 650 mil an ye ba calculer 160 mil 160 mil ba kelen o kelen bon sɛ a don an y'o calculer 12 mil 12 mil bon ne y'a di ale de ma relation bɛ ale de ni u ni ɲɔgɔn cɛ ale de ka tagali ka ca inde ale de y'a lase ne ma bon comme a tun bɛ n bolo sira kɔrɔ de n bɛ k'a déplacer ka na parce que ale ni bama tɔw tɛ mara cogo kelen na bon an be k'a ka sokɔnɔna a ka cɛncɛn be kɛ yɔrɔ min na an be k'o de labɛn bi voilà n'an tilala an bena sokɔnɔna peinturer parce que hali ale ka sokɔnɔna be wusu de voilà nin ye cɛncɛn be kɛ yɔrɔ minnu na an be k'o de labɛn tan ni o banna ni masɔnw tilala an bena peintre wele u bena sokɔnɔna peinturer parce que ale ye masafɛn de ye jinɛfɛn de don bon n'i be baara fɛnɛ kɛ n'ale ye i be fɛnw de ladon ale kan n'a be ci min kɛ yani ka dugu jɛ o fɛn be sa a kɛra misi ye a kɛra so ye a kɛra saga ye a kɛra ba ye i b'o de ladon ale kan n'a bɛ sɔn ci min ma yanni ka dugu jɛ o fɛn bɛ sa n'a taara da yɛlɛ a b'o su labɔ a t'a dun a tɛ jeli bɔ a la a bɛ sa cogo cogo an kɔni t'o dɔn bon fɛn min fɛnɛ don dumuni tɛ di ale ma ala ko tiɲɛ dumuni tɛ d'a ma dɛ a bɛ balo cogo cogo mɔgɔ t'o dɔn mais pour que i k'a dɔn k'i taara ale taara balo ɲini n'i taara don min na ka taa da yɛlɛ n'i taara sɔrɔ a tɛ yen c'est que a taara balo ɲini voilà a bɛ tila ka segin bon bamama yɛlɛma filɛ nin a bɛ adamaden a bɛ sababu de lasama ka se adamaden ma i ma sigi ni sababu min ye i mana kɛ gɛlɛya kɔnɔ cogo cogo ale b'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ haminako fɛn fɛn kɔni mana k'i la n'ale sɔnna i ka sɔnfɛn kɔni na o haminako fɛn kelen o bɛ dilan mais n'a tɛ sɔn min na i b'o bila kɔrɔ a bɛ san kɛ a mago t'a la donc fɛn min don a bɛ ko caman kɛ mais i bɛ ka min fɔ a b'o kɛ a ka teli o yɛrɛ la mais ko b'o kɔ dɛ sogoba ko ba de b'o kɔ voilà i y'a faamu donc bamama yɛlɛma kabako fɛn de don jinɛma fɛn de don i dansɔgɔ i folen don